ụfọdụ ụfọdụ a na-ego ya ma mbe nkweri ọzọ a na-egokwe ya isi na ị garata ị gara ma ị gara Ị gara ma. ị gara ma ehe sonye ma anyị chọrọ ịbịa ma ị gwa anyị mgbe i bidoro ya bụ ihe na ọ mgbe ị dụ nta ka ị totewo ọ mara gị ama ka ị mara ama Mm. nwa m achị na ndị gbochie ma akwa na-egbu ekwe na-egbu ekwe aka na-egbu ogene na-egbu ogene amaghị m ọnwa ama nye anyị mara m ama ọ kọrọ mata m mgbe na-enwe ike ịkọwa maka na mgbe nne m dị ndụ nne m bụ ihe na egburu ndụ m eka ma isi egwu ọ kọtara m bụ amadịkwa nshọt nke ihe na-ekwu bụ ya bụ ihe shamatụbụ bịa ọba mmadụ kwụrụ mmetụ m naanị ya na ọhịa nne m na-emefu na ikwu nne gị bụ ikwu nne m daalụsọ oge ị ga-amara anyị gakwa ịgara mara isi na na-ekwu ịgara ma bụ ya na-ekwu ị ga-amara anyị ịgara ma eyi

Ah, onye ka ọ dị nwa ọzọ ugwu na nwa ọzọ ugwu ọka ọ dị ekene n'ebe ya na nwa ọzọ ugwu nwata amụrụ ka nwa ndakwa na ana Mm, okwu eziokwu nwata dịba ọzọ ugwu ana m ekene gị ekene dikene ngene ngene nkiri na-enwe ọnụ ọnwa ya ọ bụ ịgba ndị aka anyị na-apụta ya apụta na ọ bụghị akụdịrị ebe nkata anọ ha apụta apụta n'ego nwata dịbe ọzọ ugwu nwanne ire ọ na-eru ugo nwa ọzọ ugwu aka na-aga ekene ekene na ekene gị dị satọ na ọdịdị iteghị na ịma nwata na ogbugbu ikpere bụ ụmụ anya o nwere ka a na-akpụtakwa akịrị mm, akịrị akpụta nwa na-enye n'ebe anyị barịkọba enwere onye okukugbo onwe ya n'ebe mụ bụ ọzọ ọzọ nwaazị nwaanyị nwaanyị ụzọ nwaazị oyibo nwa ọdịdị ebu ogene mm, ka ọ bụ osisi adịghị m afọ ịmakwa mma bọtara ibe nwa ahụ oshiwe oshiwe azụmahịa oshiwe azụ nkịta

amụrụ m n'ike m otu nwata na nnukwu eziokwu na adara mmanụ na mmanụ nweze n'ebe nne mmanụ nweze adata obu ka nwa naanị ya na adara ezighị ebe ego n'ohi a na-ere dị ọgbụna nwanyị Ndị mmadụ nweze ya na ọgba ọgwụ osibe abata ọ bụ ka nwa naanị ya agụmeri agụmagụmeri ndị bara ha na-aghọrọ anyị na-adị n'ọnwa yashiringana Ndebelebewakụwe ngwaaga ngwaaga nwachi mere n'ụwa na ngwaaga kwa ọgbụgbọ na-akpọkọta ike n'onwe ya akaghị ndị odogwu nọ na-abụgoro n'onwe ya dakụba nwaeze nwa ọzọ ugwu ajụ m onye ekụkwe isi ọkụ nwa na-enye ugwu nwa eze na anụ nwa eze mụ na-enye n'ebe na ugwu nwezuwa ọzọ ugwu aga ọnụ ọha ana m eku ndị ike mụ na adabi ebe ebe ọbanye agbadata eje m igwe ọtọ Nkanụ na esha ndị na igwe ọtọ Nkanụ ndị wetara ọha n'abalị ndị ebe ebe

ọnụ m na-eke ntata ndị nwaanyị amasị ụmụ ogwe nwaanyị a na-efe ọnụ kpọ na-eke mgbe ọ kwụshiri ike n'onwe ya na tabịa ntụ ugbu a mebụ anụ tabigwe ndị ndị iro egwu na-eji aja Yeah. Mm.

anụchikwa nke ọbọchị tụfia mpụrụta ka adịghị ime ọbọchị isi n'ụdị ọha ike ibute ije a ga-ebe mụ na ọdọ nwaeze nwanne nwaanyị ụjọ nwaeze eme na atọ ọkwụzete ya mara ehi a gbakwara ga ahụ isi obodo na agadi ime ya ebe ebe utobo niile na-abụ ọchaka na-amaga amaga utobo niile eyiwechi ike n'elu na-edebetukwa ụzọ iri dịrị ụzọ asatọ n'agbaghị aha nwere araba mgbe ọ kwụshiri ike agbanwe dị nwoke na akpụda nze anyị kụwa gbapụrụ ụmụ bụ ezigbo onye bụ ọka